Aw danse Maliba TV1 jabaranin kan ni aw ka kunnafoni sentelima waati selen kunnafoni daminɛla sibiridon n'o bɛnna janvier kalo tile bisaba ni kelen ma san ba fila ni mugan ni wɔɔrɔ AES sanfɛ golomasiri tabaw ye wulikajɔ baara dɔw kɛ Akabari yɔrɔ la Menaka worodugu fɛ Niger dancɛ kɛrɛfɛ min sen fɛ EIGS jatigɛwalekɛla kulu caman bɔra baara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa mugan ɲɔgɔnna bɔɲɔnko minnu tun bɛ moto kan ani k'a fara u ka subahana minɛnw kan olu fana tiɲɛna jatigɛwalekɛla minnu bolila kari ɲɔgɔnna tɛmɛn olu fana laɲinina golomasiri tabaw b'a jira k'u ye Abu Algabas Ishmali fana bɔ baara la o min bɛ jugɛkisɛ bilen ta ka ɲɛsin dugudentɔnw ma ni golomasiri tabaw ka kunnasigi maa ɲɛma bɛ maaw hakili sigi ko baara ɲɔgɔnnaw bɛ sen na AES gun bɛɛ kan O kɔfɛ jagokɛla Ibrahim Ag Kamaren ka mɔbili yɛlɛla dugu jukɔrɔmugu dɔ kan Kidali mara la, ni dugudentɔ kamalennin fila joginna a sen fɛ, FLA jatigɛwalekɛla kulu b'a jira k'olu de ye nin waleya cɛjugu in kɛ, ni wulikajɔw bɛ sen na yaasa ka boloda kɛ o maa ninnu kan. Ni an bɔra yen nɔ an bɛ taa kɔkan kibaruya kunnafoni na an b'a daminɛ Niger ka sanga ni binkanni waleya min taara ka ɲɛsin Ɲamɛ pankurunjigin kɛnɛsoba Jori Amani ni Base 101 ma AES jamanaw b'o waleya in kɔn ni ka o jalaki min binkanni kɛra État islamique jatigɛwalekɛlaw fɛ Ni golomasiri tabaga caman joginna ani ka fara dugudentɔn ni golomasiri tabaw ka pankurun dɔw tiɲɛni kan o min senfɛ Niger golomasiri tabaw ye binkannikɛla mugan bɔ baara la ni ka boloda kɛ maa tan ni kelen kan kunnafoni di sɛbɛn dɔ kɔnɔ AES ɲɛmaa ni Burukina Faso jamanakuntigi Capitaine Ibrahim Traoré y'a jira ko nin binkanni ye baganya de min tun labɛnnen don ni k'a fɔ ko nin ye kɔkanmɔgɔw ka dɛmɛ de min kun ye ka basigibaliya nati jamana kɔnɔ Ni AES y'a ka dɛmɛ n'a ka kɔkɔrɔmadon jira Niger jamana ye ani ko u cɛsirilen don ka jamanadenw ka lakana n'u ka yɛrɛtigiya lafasa an b'a kuncɛ Congo RD Bangboka pankurunjigin kɛnɛsoba ni kilomɛtiri tan ni wolonwula bɛ a ni Kisangani cɛ drone ka binkanni taara ka ɲɛsin ale ma janvier kalo tile bisaba ni kelen ni février kalo tile fɔlɔ cɛ ka kɛɲɛ ni marabagaw ka fɔ ye kunnafoni sɔrɔlenw b'a jira ko drone cira Rwanda n'a jɛɲɔgɔn AFC M23 maamurutelenw de fɛ ko ka kɛɲɛ ni Congo golomasiri tabaw n'u jɛɲɔgɔnw ka kɔlɔsili ye ko drone seegin ninnu bɛɛ bɔra baara la k'a sɔrɔ maa si ma bɔnɛ u ni na ani minɛn foyi ma tiɲɛ faamaw b'o o binkanni jalaki ka sabu kɛ hɛrɛ bɛnkan min tun bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ni ka wele bila diɲɛ jamanaw ma u ka fɛɛrɛ jɔnjɔn tigɛ o ko la